Mínítear san fhíseán seo an próiseas a bhaineann le hiontráil sonraí na ngrád creidiúnaithe. Beidh an físeán seo go háirid ina chúnamh dóibh siúd a bhfuil marcanna céatadán measta á n-ionchur agus á dtaisceadh acu do scoláirí i rang Ardteistiméireachta agus i rang Ardteistiméireachta Feidhmeach na bliana seo. Braitheann córas na ngrád creidiúnaithe go hiomlán ar cháilíocht na sonraí a bhailíonn scoileanna agus ar an gcruinneas a bhaineann le taifead na sonraí sin. Ní mór duit d'am a thógáil leis an bpróiseas seo ionas gur léiriú cruinn iad na sonraí a thiomsítear tríd an bpróiseas seo ar na sonraí atá ar na foirmeacha. Rachaidh aon earráidí a dhéanfar ag an gcéim seo i bhfeidhm ar na gráid chreidiúnaithe a gheobhaidh scoláirí. Tá dhá ról úsáideora de dhíth chun marcanna céatadán measta a chur ar aghaidh úsáideoir nó úsáideoirí iontrála sonraí, sé seo cuntóir na hArdteistiméireachta de ghnáth, ar a bhfuil an físeán seo dírithe, agus an ceadaitheoir, an príomhoide de ghnáth. Gheobhaidh príomhoidí scoile ríomhphost ina mbeidh sonraí logáil isteach don chóras dá ról mar cheadaitheoir. Ansin, beidh ar chumas an Phríomhoide cuntas nó cuntais a chruthú d'úsáideoir nó úsáideoirí iontrála sonraí ina scoil. Is féidir breis agus úsáideoir iontrála sonraí amháin a shuiteáil ar an gcóras. Tugtar míniú mionsonraithe ar an ról atá ag gach úsáideoir níos faide ar aghaidh sa treoir seo.

Beidh Foirmeacha A agus B agus an próiseas ailínithe ábhair curtha i gcríoch ag múinteoirí roimh an bpróiseas iontrála sonraí. Beidh Foirmeacha OOS8 agus OOS9 comhlánaithe ag Príomhoidí i dtaca le hábhair taobh amuigh den scoil agus foghlaimeoirí taobh amuigh den scoil nuair is cuí. Is féidir na doiciméid sin a fháil in, Treoir do Scoileanna agus do Scoláirí maidir le feidhmiú phróiseas na nGrád Creidiúnaithe d'ábhair taobh amuigh den scoil agus d'fhoghlaimeoirí taobh amuigh den scoil. Tá Maitrís Scoile ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit curtha ar fáil duit. Sé atá sa mhaitrís ná liosta de na scoláirí atá cláraithe chun an Ardteistiméireacht a dhéanamh i do scoilse agus a gcuid leibhéal. Ní mór do na scoileanna a chinntiú go bhfuil an t-eolas atá sa mhaitrís cruinn. Déan teagmháil leis an CSS ag entries at examinations ponc-ie muna bhfuil. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na doiciméid thuas, téigh chuig An Ardteistiméireacht dhá mhíle is fiche a haon, Treoir do Scoileanna maidir le Marcanna Céatadán Measta a Sholáthar. Seo a leanas achoimre ar an ról atá ag an Úsáideoir Iontrála Sonraí. Céim a haon. Páipéarachas.

A chinntiú go bhfuil gach scoláire iontráilte i gceart ar an gcóras um shonraí na ngrád creidiúnaithe a iontráil, na IDeanna ranga ábhartha a iontráil ar an bhfeidhmchlár, na marcanna céatadán measta mar atá leagtha amach i bhFoirm B a iontráil, na marcanna céatadán measta do gach foirm OOS8 a iontráil, marc céatadán 0 a iontráil do gach foirm OOS9. A chinntiú go bhfuil na sonraí go léir a iontráladh i gceart agus na sonraí a chur ar aghaidh lena gceadú. Tá cur síos mionsonraithe ar an bpróiseas sa bpíosa seo a leanas. Cuirfidh an Príomhoide Foirmeacha A agus Foirmeacha B ar fáil duit do gach rang Ardteistiméireachta agus Ardteistiméireachta Feidhmí do gach ábhar ag gach leibhéal i do scoil. D'fhéadfadh sé go bhfaightheá líon d'fhoirmeacha OOS 8 agus, nó d'fhoirmeacha OOS 9 ón bPríomhoide freisin. Ní mór dhuit a chinntiú go bhfuil gach foirm comhlántha go hiomlán agus go bhfuil sí sínithe ag an duine cuí sula ndéantar aon sonraí a iontráil ar an gCóras um Shonraí na nGrád Creidiúnaithe a iontráil. Má tá aon aimhrialtachtaí ann, ní mór dhuit é sin a chur in iúl don Phríomhoide láithreach agus cinnteoidh seisean nó sise go ndéanfar iad a cheartú. Níor cheart sonraí a iontráil ach amháin ó Fhoirm B agus ó OOS8 agus ó OOS9 ar an gCóras um Shonraí na nGrád Creidiúnaithe a iontráil. Chun go n-oibreoidh samhail na ngrád creidiúnaithe, ní mór go mbeadh fhios againn cén rang-ghrúpa teagaisc d'ábhar agus de leibhéal a mbaineann gach scoláire leis. Sula logálann tú isteach ar an bhFeidhmchlár um Shonraí a Iontráil, Tá sé an-tábhachtach go ndéanfá ID ranga a shannadh do gach rang agus é a scríobh ar an bhfoirm B, OOS8 agus OOS9 ábhartha. Beidh sannadh scoláirí do ranganna ar cheann de na chéad tascanna a bheidh le déanamh nuair a logáilfidh tú isteach. Is lú go mór an seans go ndéanfaidh tú botún má cheangail tú ID ranga le gach foirm ábhartha roimh ré. Caitear le foirmeacha OOS 8 agus OOS 9 mar ranganna ar leith. Sé sin, ba cheart gach scoláire a bhfuil foirm OOS 8 nó OOS 9 ann ina leith, a chur i rang as nó aisti fhéin. Ní mór ID ranga a shannadh do gach foirm B, OOS 8 agus OOS 9. Ní mór go mbeadh dhá charachtar a chuimsíonn litir amháin agus digit amháin, nó litir amháin ina diaidh, mar fhormáid do ID ranga do gach foirm. Mar shampla, i measc IDanna ranga cuí tá A1, B2, CH, DD. I gcás fhoirmeacha B, níor cheart ach litreacha sa réimse ó A go R a úsáid. I gcás fhoirmeacha OOS 8, níor cheart ach litreacha U, V nó W a úsáid. I gcás fhoirmeacha OOS9, níor cheart ach litreacha X, Y nó Z a úsáid. Nuair atá ID ranga sannta agat do gach rang-ghrúpa, ba cheart dhuit an ID ranga a scríobh sa spás atá ann chuige sin ar bharr Fhoirm B. I gcás OOS8 agus OOS9, ba cheart an ID ranga a iontráil ar an bhfoirm le hais uimhir rolla na scoile.

Mar a fheiceann tú ó na samplaí, ní gá don ID ranga a bheith uathúil ach amháin taobh istigh de leibhéal an ábhair. Tabhair faoi deara go bhféadfaí an ID ranga céanna a thabhairt don bheirt scoláirí Matamaitice Feidhmí. Sin mar gheall nach gá don ID ranga a bheith uathúil ach amháin taobh istigh den leibhéal ábhair ar leith. Ar ndóigh, d'fhéadfaí ID-anna ranga éagsúla a thabhairt dóibh, chomh fada agus go bhfuil an chéad litir den ID teoranta go U, V, nó W d'fhoirmeacha OOS8 agus do X, Y, nó Z d'fhoirmeacha OOS9. Beidh áis ag gach Phríomhoide chun tú a shuiteáil mar Úsáideoir Iontrála Sonraí ar an gCóras um Shonraí na nGrád Creidiúnaithe a iontráil. Chun é sin a dhéanamh, beidh do sheoladh ríomhphoist agus d'uimhir fóin póca de dhíth ar do Phríomhoide. Gheobhaidh tú ríomhphost ina mbeidh do dhintiúir chun logáil isteach. Nuair a chliceálfaidh tú ar an nasc sa ríomhphost, tabharfar chuig an scáileán don logáil isteach thú. Ansin, cuirfidh tú isteach do sheoladh ríomhphoist agus an pasfhocal sealadach a sholáthraítear sa ríomhphost. Nuair a logálfaidh tú isteach ar an gcóras, meabhrófar dhuit do phasfhocal a athrú agus ba cheart dhuit logáil isteach ansin agus do phasfhocal nua á úsáid agat. Má tá fíordheimhniú ilshraitheach cumasaithe ar do chuntas, seolfar cód 6 digit chuig d'fhón póca agus meabhrófar dhuit é a iontráil ar do scáileán. Nuair a bheidh tú logáilte isteach ar ardán na ngrád creidiúnaithe, beidh liosta de na hábhair agus de na leibhéil go léir i do scoil ar an scáileán baile. Nuair a chliceálann tú ar ábhar agus ar leibhéal ar leith, cuirfear na scoláirí go léir don ábhar agus don leibhéal sin i láthair le chéile ar an scáileán i dtús báire. Mar shampla, beidh na scoláirí go léir sa scoil atá ag déanamh Bitheolaíochta ag an Ardleibhéal liostaithe le chéile. Sé an chéad tasc a bheidh le déanamh agat nach bhfuil aon neamh-réireanna gan réiteach idir aon cheann de leibhéil na scoláirí mar a thaispeáintear ar an scáileán sin iad agus na leibhéil de réir an eolais atá taifeadta ar fhoirmeacha B, OOS 8 agus OOS 9. Ba cheart an tseiceáil sin a dhéanamh do gach ábhar agus do gach leibhéal. Má tá aon scoláirí nach bhfuil ar an bhfeidhmchlár, ní mór dhuit teagmháil a dhéanamh leis an deasc chabhrach sula rachaidh tú ar aghaidh. I mórán cásanna, beidh scoláirí a chuirtear i láthair d'ábhar ar leith i rang-ghrúpaí éagsúla. Dá bhrí sin, sí an chéad chéim eile ná IDanna cuí do gach rang-ghrúpa ar leith taobh istigh de gach leibhéal ábhair a iontráil, mar atá ar Fhoirmeacha B agus, nó ar Fhoirmeacha OOS 8 agus, nó ar Fhoirmeacha OOS 9, mar atá ar an scáileán. Sa sampla thuas maidir leis an mbitheolaíocht, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil dhá rang sa scoil agus go bhfuil ID na ranga A1 agus A2 sannta dóibh. Chomh maith leis sin, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil beirt scoláirí ag déanamh staidéir ar an ábhar taobh amuigh den scoil agus gur féidir leis an scoil marc a sholáthar dóibh, U1 agus U2. Tá scoláire eile ag déanamh staidéir ar an ábhar taobh amuigh den scoil ach níl an scoil ábalta marc, X1, a sholáthar dó nó di. Sula ndéanfaidh tú aon bailíochtú, ba cheart dhuit pdf de shannacháin an ranga a ghiniúint agus a phriontáil trí chliceáil ar an deilbhín pdf. Ba cheart dhuit an t-aschur a chur i gcomparáid leis na foirmeacha B, OOS8 nó OOS9 ábhartha. Nuair a bheidh tú sásta go bhfuil na hIDanna ranga go léir iontráilte go cruinn, Ba cheart dhuit Bailíochtaigh a chliceáil ag bun an scáileáin. Má tá gach rud in ord agus in eagar, beidh an teachtaireacht seo a leanas le feiceáil ar barr an scáileáin. Tabharfaidh sé sin chuig an scáileán um iontráil marcanna thú agus ón scáileán sin, beidh sé de rogha agat marcanna a iontráil do gach ceann de na ranganna atá díreach cruthaithe agat. Roghnaigh rang atá idir lámha agus cuir isteach marcanna don rang sin. I gcás scoláirí a bhfuil ID ranga a thosaíonn le X, Y nó Z sannta dóibh, ní mór an marc 0 a iontráil. Ní féidir ach amháin na marcanna céatadán measta do gach scoláire ar an B a iontráil. Ní féidir creidiúintí a iontráil agus ní bhaineann siad leis an bpróiseas seo. Go ginearálta, Ní féidir an marc céanna a iontráil do bheirt scoláirí sa rang céanna. Tá dhá eisceacht ann maidir leis an riail sin agus baineann siad leis na ceithre ábhar seo a leanas, Oideachas Sóisialta. Teanga Chomharthaíochta. Feidhmeanna Matamaiticiúla. Teicneolaíocht Faisnéise agus Chumarsáide. Is ar an bpáipéar scríofa amháin a dhéantar na hábhair sin a mheas. I gcás go measann múinteoir go bhfuil feidhmíocht ionchasach scoláire ar an bpáipéar scríofa ag 80 fán gcéad nó níos mó, beidh an marc 100 fán gcéad le fáil ag scoláirí den chineál sin mar thoradh ar an bhfachtóir scáilithe, 1.25. De bhrí go bhféadfadh breis agus scoláire amháin a bheith i gceist leis sin, ceadóidh an córas do bhreis agus scoláire amháin marc céatadán measta 100 a fháil. Taispeánaimid anseo an scáileán um iontráil sonraí do ID ranga A1. Tabhair ar aird, ní mór go mbeadh na marcanna idir 0 agus 100. Is féidir suas le 2 digit a chur i ndiaidh an phointe dheachúlaigh sna marcanna. Do scoláirí na hArdteistiméireachta ní féidir an marc céanna a shannadh d'aon bheirt scoláirí. Tá difríocht anseo do scoláirí na hArdteistiméireachta Feidhmí. Is fiú a lua freisin nach dócha, le fírinne, go dtiocfaidh an sampla de 58.26 le feiceáil sa scáileán chun cinn. Is mó an seans go dtiocfaidh tacar sonraí, mar shampla, 58, 58.25, 58.5, 58.75 agus 59, chun cinn i gcás go bhfuil feidhmíocht ionchasach na mball go léir i bhfoghrúpa scoláirí mórán mar an gcéanna. Sula ndéanfaidh tú iad a bhailíochtú, ba cheart duit pdf de mharcanna céatadán measta an ranga a ghiniúint agus a phriontáil trí chliceáil ar an deilbhín pdf. Ba cheart dhuit an t-aschur a chur i gcomparáid leis na foirmeacha B, OOS 8, nó OOS 9, ábhartha. Nuair a bheidh tú sásta go bhfuil na marcanna iontráilte go cruinn a't, ba cheart dhuit 'Bailíochtaigh' a chliceáil ag bun an scáileáin. Má rinne tú earráid, mar shampla má d'iontráil tú an marc céanna do bheirt scoláirí, gheobhaidh tú teachtaireacht earráide agus aibhseofar na marcanna dúblacha ar an scáileán lena gceartú. Má tá gach rud in ord agus in eagar, tabharfar chuig an scáileán seo a leanas thú ina ndeimhnítear gur bailíochtaíodh na marcanna agus ina dtugtar an rogha na marcanna a chur faoi bhráid an Phríomhoide lena gceadú. Sonraí a iontráil lena gceadú. Chun an próiseas iontrála sonraí a chríochnú don rang sin, ba cheart duit cliceáil ar Cuir Isteach ag bun an scáileáin. Ba cheart ansin pdf deiridh a ghiniúint, a phriontáil agus a cheangal leis an bhfoirm BOOS8 nó OOS9 ábhartha. Tabhair ar aird, más rud é nach n-aontaíonn an cheadaitheoir ar chúis ar bith gur iontráladh na sonraí cearta, tá sé de rogha aige nó aici na sonraí a chuir tú isteach a dhiúltú nó a athshocrú. Má dhiúltaíonn an cheadaitheoir na sonraí, Cuirfear na marcanna céatadán don ábhar agus don leibhéal ar leith ar ais i gcomhair athbhreithniú agus nuashonrú de réir mar is cuí. Nuair a bheidh siad nuashonraithe, ba cheart na sonraí a chur isteach arís tríd an gcóras iontrála sonraí lena gceadú. Má athshocraíonn an ceadaitheoir na sonraí, beidh áis ar fáil don DEU chun ID-anna ranga a athshannadh do scoláirí agus marcanna a athiontráil. Nuair a bheidh siad nuashonraithe, ba cheart na sonraí a chur isteach arís tríd an gcóras iontrála sonraí lena gceadú. Más gá athrú a dhéanamh ar an marc céatadán measta ar Fhoirm B nó ar Fhoirm OOS8, ba cheart go gcuirfeadh an Príomhoide foirm nuashonraithe ar fáil don DEU. De bhrí go mbeidh an próiseas ailínithe ábhair curtha i gcrích agus go mbeidh na seiceálacha cuí go léir ar na marcanna céatadán measta déanta sula dtugtar ar láimh don DEU iad, Ar an gcéad dul síos, níor cheart go mbeadh aon athrú á dhéanamh ag an gcéim seo den phróiseas ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. Nuair atá siad comhlánaithe, ba cheart don DEU na foirmeacha A, B, OOS8 agus OOS9 a chur ar ais chuig an gceadaitheoir. Beidh na foirmeacha sin de dhíth air nó uirthi chun ról an cheadaitheora a chur i gcrích. Má dhéanann tú earráid, cuir é sin in iúl don cheadaitheoir láithreach. ionas go bhféadfadh sé nó sí na sonraí a dhiúltiú nó a athshocrú, agus, mar thoradh air sin, cuirfear ar ais chugat iad chun iad a athbhreithniú agus a cheartú. Dearbhú Cáilíochta. Cinntigh, le do thoil, go mbeidh an páipéarachas go léir coinnithe in áit sábháilte agat. D'fhéadfadh sé go ndéanfar roinnt seiceálacha mar chuid de phróiseas um Dhearbhú Cáilíochta. Déanfar teagmháil le rogha randamach scoileanna chun cóip den pháipéarachas a bhaineann le rang, ábhar, nó scoil go léir a iarraidh i gcomhair seiceála. Deasc chabhrach agus tacaíocht Tá deasc chabhrach na ngrád creidiúnaithe ar fáil ó 10 a chlog ar maidin go dtí 5 a chlog um thráthnóna.